So seo é ár obair nua le haghaidh inniu. Seo táimid ag foghlaim conas seicheamh a grafadh. So seo ár pátrún líneach, haon, ceathair, seacht, deich, trí déag. Scríobhadh in aice leis, seo é an chéad ionad, T haon, an dara ionad, T dó, an tríú ionad, T trí, an ceathrú ionad, T ceathair, agus an cúigiú ionad, T5. So just breacaimid síos é ar ár graf díreach cosúil le seo. So seo ar ar bun i gcónaí bíonn an TN. Okay, so cén áit a bhfuilimid? So sa chéad áit tá haon. So léirigh anseo. Sa dara áit tá ceathair againn. So cuir anseo é. Sa tríú ionad tá seacht. Sa ceathrú ionad tá deich. Sa cúigiú ionad tá trí déag. Ok, agus anseo beidh tusa i bhfad níos fearr ag déanamh é seo, mar i do chóipleabhar beidh fíor-rialóir agat. Agus seo é ár graf, agus féach, déanann sé líne. Ok, agus bhí fhios againn go raibh sé chun a bheith líneach arís de bharr gurb é an difríocht, an chéad difríocht, móide trí.

So is féidir leat a fheiceáil go bhfuil cuar anseo. Ok, so um just bí cúramach ag scríobh é seo um agus tá mé chun mo dhícheall a dhéanamh ansin. Is féidir leat a fheiceáil an cuar, the curve. Ok, agus ba mhaith liom just é a dhéanamh níos soiléire anseo. So sin iad ár pointí. Agus ionad 13 anseo. Ok, so sin é ár cuar, ár graf den seicheamh cearnach. Anois tá ceann nua, seicheamh easpónantúla, ok, so exponential sequence. Agus deirtear gur, go bhfuil sé easpónantúil de bharr go mbíonn easpónant i gceist, nó cumhacht. OK, so i gcumhacht 2, i gcumhacht 3, i gcumhacht 4, etc, etc. OK, so mar shampla anseo, bhí ár seicheamh easpónantúil anseo. Is féidir linn a fheiceáil go bhfuil sé ina easpónant, um, go bhfuil sé easpónantúil de bharr gur féidir linn é a scríobh mar uimhir éigin mar an gcéanna i gcumhacht rud éigin atá ag athrú. So mar shampla anseo, an seicheamh seo, má aithníonn tú é sin, bhíomar ag dul tríd na liosta uimhreacha seo ag tús na bliana,

Sa tríú ionad tá ocht, sa ceathrú ceann tá sé déag, cúigiú ceann, séú ceann etc. etc. An tslí a aithníonn sibh sa Teastas Sóisearach an Seicheamh Easpónantúil é ó pátrún ná níl an chéad difríocht ar cóimhéid agus níl an dara difríocht ar cóimhéid. OK, so muna bhfuil aon cheann de na chéad nó dara difríochtaí comónta ansin, is seicheamh easbarántúla é don Teastas Sóisearach. OK? So, anois tá mé chun é a chur síos ar an ghraf. Sa chéad áit, we have 2. So, sa dara áit tá 4. Sa tríú áit tá 8. Sa ceathrú áit tá 16. So, is féidir leat a fheiceáil, ba cheart dom dul suas anseo, níl mo ghraf, mar go leor. Sa cúigiú áit tá 32 agus bheadh sé sin, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 etc etc Is féidir leat a fheiceáil go bhfuil sé suas anseo, so go han-tapa, i bhfad níos tapúla ná an ceann cearnach tá sé ag dul suas. So arís tá mé, tá sé saghas clunky anseo agam leis an taibléad seo but sibhse sa bhaile beidh sibh i bhfad níos ábalta ceann soiléir a dhéanamh. So is féidir leat a fheiceáil go bhfuil